An balima tele danbe filɛbaa salamu alayikumu warahamatulahi wabarakatuhu ɛɛ an ka laadala sigi don an balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye alifiredi batelemi dunbiya ye n'o dɔw b'a wele ko alifuseyini dunbiya donc an ye a wele bi bi sigi ye kɛrɛnkɛrɛn ye n'an filɛ don min na n'o ye deux mille vingt 24 desanburu an b'o de la bi deux mille vingt na donc alihamdulila an ka dunanba dɔ fana nalen don an fɛ yan sɔɔni a bɛna se studio kɔnɔna la tele danbe studio kɔnɔna la n'o ye an ka docteur abudulumajidi n'ale bɛ bɔ kongo kinsasa n'o dɔw b'a wele RDC ni ala sɔnna a ma n'an bɔra nin sali kɔnɔ an bɛ tila ka taa an n'ale bɛna kɔnferansi belebele kɛ min mali bɛɛ sigilen bɛ ka min makɔnɔ ɔ yanni o cɛ an bɛna kuma di an balimakɛ ma alifiredi ma kɔmi an filɛ wagati min na sisan n'o ye vingt-cinq desanburu n'o ye sini ye n'o kɔfɛ trente-un desanburu bɛ na bon an ɲɛ b'a la bamakɔ kɔnɔna la yan an kɔni ko an bɛ bamakɔ yan an ɲɛ b'a la u ye siraw dilan faama ninnu ye père noëlw bila fan bɛɛ bɔn an kɔni t'a dɔn an ka faamaya tagabolo jumɛn b'o de kan an kɔni tɛ se k'a faamuya kosɛbɛ parce que an ka saliba ninnu bɛ tɛmɛ sanc bɔn an tɛ jeux de lumière ninnu y'u bolo an kɔni b'a ye u bɛ sa de tɛ kelen an b'a ye u bɛ forotiyajɛ ninnu ye kɔni an b'u yɔrɔ ka na o don u bɛ taa seli an fɛ jɔ selikɛnɛ ninnu na u ka plasi ninnu bɛɛ bɛ bila mɛ ze in kɔni sɛden bɛ ninnu bila ale' bolo nin sisan an fana an t'a dɔn taabolo min sen bɛ jamana nin ma parce que jamana n'a kɔni fɔra kɔni k'a fɔ ko fin d'année i b'a ye denmisɛnnin o mɔgɔkɔrɔba o bɛɛ lajɛlen bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc alifiredi an b'a fɛ ka ɲininkali kɛ e la donc e yɛrɛ situation jumɛn de bɛ yen min bɛ se k'an bali nin ko ninnu kɛli la pour que an bɛ se ka silamɛya silamɛ ko silamɛya ye tagabolo min fɔ an ye pour que an bɛ se k'o ta Ala k'an bɛ sababu sirama o de kun jaabi somɔgɔw ka denbaya i ni fa i y'a fɔ cogo ma abudulilima ka pasazse o de ye ne yɛrɛ tɛmɛya fɛ bi kɔsid surkɔsid parce que an ka kan ka kɔnfɛransi dɔn ani bɛ sisan minnu tɔ min n nɔ a kari ka to wi à la fête de fin d'année o kɔrɔ ye jumɛn ye n y'a jate minɛ ni kira ka dessin mɔgɔ dɔw bɛ bɔ k'u bɛ kira dessin bon o dessin bɛ kɛ tuma caman fitinɛ wuli silamɛw yɛrɛ bɛ yɔrɔ caman tiɲɛ faransi kɔsa in na an y'a ye ekɔliso dɔ yɛrɛ la mɛtiri dɔ bɛ min bɛ dessin ninnu commentaire kɛ dɔnku dɔ bɛ bɔ a tigi b'a faga dɔnku an ka bi kɔnferansi bɛna sigi o kan dɔnku avec docteur abdul majid dɔnku komi a b'an cɛ yan ni ala sɔnna su fɛ an bɛna kɔnferansi k'a kan bon filanan ye mun i yɛrɛ yeli jara ye ka da fɛn caman kan i ye mun fɔ nin fin d'année fɛti ni an ka ɲɛmɔgɔw ka comportement na bon n'i y'a lajɛ i b'a dɔn ko mali kolonizera kolonizasiyɔn donna anw fɛ yan mille huit cent laban ninnu na dɔnku de kita a nana kayi kita bamakɔ yɔrɔw minɛ mɛ mille neuf cent cinq faransi yɛrɛ ye loi dɔ de ta u b'a fɔ ma ko la loi sur la layisite semaine tɛmɛnen u y'a cent quinzième anniversaire kɛ mɛ o loi sur la layisite kɔrɔ ye jumɛn ye parce que faransi gouvernement kɔnɔ mɔgɔ catégorie dɔw yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ tun tɛ kerecɛnw ye mɛ u tun bɛ kerecɛnw contre de la dɔnku olu fanga de bonyana gouvernement kɔnɔ dɔnku u y'a jira k'a fɔ ko egiliz ni fanga mara k'a ka kan ka séparer fanga pouvoir ani egiliz dɔnku k'a ka séparer o kɔrɔ jumɛn ye egiliz kana loi foyi ta ka dikite kɛ fanga kun parce que d'habitude egiliz de tun bɛ fɛn bɛɛ gérer dɔnku a waati c'était la période de la tranquillité turbulence mankan caman yɛrɛ tun tɛ yen parce que fɛn bɛɛ ko egiliz hali banki fɔlɔ minnu créé diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ pɛrɛtiri ninnu de ye wari tun bɛ kalifa u de la dɔnku n'u b'a fɛn kɛ dɔnku loi de mille neuf cent cinq nin mali k'an to kolonizasiyɔn kɔnɔ anw y'o kelen de sɔrɔ o de la i bɛ mali fanba mankan mɛn ko silamɛw k'u da bɔ politigi la kuma oruze la de silamɛw k'u da bɔ politigi la bon n'i y'a lajɛ silamɛw k'u da bɔ politigi la i b'u caman ɲininka layisite yɛrɛ kɔrɔ la caman bɛ a fɔ ko layisite kɔrɔ de ko bɛɛ k'i ta kɛ u bɛ diinɛ bɛɛ b'a kɔnɔ mɛ alors que a kɔrɔjɛ yɛrɛ mun ye y a pas de religion d'état Mali la diinɛ dɔ tɛ minɛ fanga marabagaw bolo k'o diinɛ sankɔrɔta diinɛ tɔw kan laïcité kɔrɔ o de ye dɔnku diinɛ ni fanga marali la dɔnku diinɛ tɛ imposer su ka segin ka da tɛ don fanga jamana mara la diinɛ kɔni bɛ to diinɛ baara de la mara la a da tɛ don foyi la a bɛ to ka diinɛ ko dɔrɔn bon u y'o de fɔ K'a kɛ laïcité kɔrɔ ye n'o tɛ n'i y'a lajɛ séparation de don unhun k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a bɔ ɲɔgɔn na ka église ni faŋa bɔ faŋa bɔ ɲɔgɔn na bon n'i ye église ni faŋa bɔ ɲɔgɔn na unh a dɔw ma mɔgɔ minnu be église kɔnɔ unh olu ye françaisw de ye o unh o tuma loi minnu bi ta n'a be appliquer olu kan olu ɲin t'a la ɲininkali gɛlɛn Bon kɔmi anw y'o de bénéficier an ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛ hali kalankɛlaw bɛ yen mɔgɔ minnu ye sansi sɔrɔ ka kalan kɛ olu yɛrɛ bɛɛ b'a fɔ ko non ko silamɛw da kan ka bɔ a la ko ni silamɛw da bɔra a la sariya min bɛ ta o bɛ ta sagaw ni baw de kan ɲininkali gɛlɛn o bɛ ta silamɛw de silamɛw de kan

donc la dernière en date Donald Trump yɛrɛ ka électeur fanba mɔgɔ fanba minnu bɛ voter olu ye pasteur ni protestant mɔgɔw de ye donc i mana munumunu cogo o cogo religieux silamɛ da tɛ se ka bɔ politiki la i n'a fɔ kerecɛn da tɛ se ka bɔ politiki la cogo min parce que mɔgɔw de don hadamadenw de don u bɛ dugu dɔ kɔnɔ donc o dugu dɛmɛni u bɛɛ ka tasiraw fɛ diyagoya don i b'a ye silamɛya yɛrɛ la kira alayhi salam b'a fɔ an ye ko ka i ka jamana kanu k'i ka jamana fɛ ko limaniya se bon i bɛ k'i ka jamana fɛ kɔrɔ jumɛn kɔrɔ k'i bɛ baara dɔ de kɛ k'i ka jamana ta i bɛ baara dɔ de kɛ i ka jamana kana to kɔ ni sira fɛn fɛ e ka kan ka ɲini o la bon ni a fɔra k'e k'i da bɔ o kuma na

mɔgɔw ma sa min y'u hakilina n'u ji ni dugu o tɛnɔ de don mɔgɔw kunna ka baara kɛ n'o ye wala o de ye an ka mara problème sinon mara don mara min cɛlen mara don mara min wara ka taalen don bɛɛ min don a t'a kun bɔ dɔ k'a fɔ ko dɔ k'i da bɔ dans la mesure a bɛ ɛ tuma jumɛn jamanaden dɔ bɛ se ka wuli ko jamanaden don k'a da bɔ jamana taaɲɛ na n'o ye politiki sira ye politiki nkalon tɛ dɛ hɔrɔn ka baara de don

Dɔnku an ka mara kɔnɔ u y'a jira an na ko ko religion ni politiki k'a séparélen don dɔnku nana o de jira anw na ko don an ka mɔgɔw kun an ka mɔgɔw kun nana baara kɛ mɔgɔw bɛ sogo de la i mana mɔgɔ o mɔgɔ lawuli bi bɛɛ bi sogo de la awɔ ah non nin ma- u man ka da yɔrɔ mais Awɔ. n'i k'u ɲininka ko fɛn origine mun ye bi Mhm. olu- eh, kuma in bɛ taa yɔrɔ min kuma in bɛ taa 1905 na i bɛ maliyɛn mɔgɔ miliyɔn jɔ mɔgɔ min bɛ se k'a f'i ye ko 1905 na mɔgɔ bɛ jate Ah, tiɲɛ na a bɛ parce jate que an bɛɛ bangena du dɔ de kɔnɔ an kɔrɔbayara du dɔ de kɔnɔ Awɔ. donc o de bɛ fɔ an ye an n'a lamɔna an partie dɔ de don oui An fari fan dɔ de don donc an b'a fɔ n'o cadre de ye, unhun, mais k'a fɔ k'a lasuru ye nin ye a source ye nin ye, unhun, a mɔgɔ ka dɔgɔ mɔgɔ min b'a dɔn, unhun, donc u nalen u ka koloni bɛɛ la, anhan, France yɛrɛ ka koloni bɛɛ la donc u ye enseignement in kɛ yen, unhun, donc bi n'i y'a lajɛ anw ka fanga o y'a sɔrɔ Noel ni 31 ninnu olu de ye fête ye fɛti minnu bɔra o tubabu ninnu bolo ka se anw ma ne y'a fɔ siɲɛ caman n'u ye fɛti minnu yɛlɛma de k'a kɛ chrétien fɛti chrétien na fɛti tɛ n i tɛna 31 kuma sɔrɔ Bible kɔnɔ i tɛna 25 i bɛ Noel kuma sɔrɔ a kɔnɔ mɛ i tɛ 25 décembre kuma sɔrɔ bi Parce que nin fɛti ninnu sɛ fɛ kiba duuru bi i y'a chrétien fɛti yɛrɛ tɛ a donna san caman kɔ fɛ fɛn dɔ nalen don ka don a a san caman don ye k'a sɔrɔ a dɔ tɛ bɛ san caman kɔfɛ igilisi tan min sɔrɔ ka fanga mara ka fanga k'a bolo donc o waati de fɛti ninnu imposer dans civilisation païenne

Mun de don a bɛ jɔ yɔrɔ jumɛn la kec bɔn i ye mun fɔ ye sen bɔn ke sɔn ne ye n weele yɛrɛ la ye n mɛ n'i y'alitɛ tu i yɛrɛ la i bara k'i la a e ma n de don e e ma n yɛrɛ na dɔn ko kɔrɔ diɲɛ e pa min fo ala bɛ a cɛ ma mɛ tɔgɔ de don tɔgɔ de kɔrɔ y'o ye kɔrɔ kɔrɔ in bɛ taa fo i bɛ taa fɔ i i ka kitabu la sa i vse sabu se vse ka to dɔnku ko npogotigi cɛ bɛ na den sɔrɔ dɔnku den tɔgɔ bɛ kɛ ala b'a cɛ ma mɛ a yɛrɛali tɛ n'i yezali ka o pere ta kana na susu ka pere yɛrɛ la n'o labilayisayi ye pereri kelen tɛ mɔgɔ porofin tun tɛ kuma zz yɛrɛ kan a tun kuma parce que a dɔn ka izli bɛ gɛrɛ dɔrɔn la dɔnku ko zufu ninnu

Mais u bɛ tila k'a contraire fana kɛ, u bɛ tila k'a contraire kɛ, oui, oui, donc maintenant comme u tun bɛ kɛlɛ dɔ de la, unhun, u ka armée ni Syrie ninnu armée de tun bɛ kɛlɛ la, unhun, donc Ala b'a don kira da, unhun, bon n bɛna taamasiyɛn d'aw ma pour que a k'a dɔn k'a bɛ gagner unhun, ne b'aw dɛmɛ, unhun, donc npogotiginin dɔ b'a cɛla a bɛna jigin donc a den tɔgɔ ye nin ye, unhun, a bɛ sɔrɔ ka taamasiyɛn di, unhun, mais comme théorie dɔw bɛ yen u b'a fɔ o ma ko christocentrisme unhun, par exemple ka Bible ye expliquer A la lumière de la personnalité de Jésus fils de Marie o kɔrɔ ye jumɛn ye ka fɛn bɛɛ expliquer ka Jésus don yɔrɔ dɔw la k'a sɔrɔ yɔrɔ minnu prophétie minnu t'a concerner donc o de la Noël la i b'a sɔrɔ mɔgɔw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ hali Jésus yɛrɛ ka personnalité la mɔgɔw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ a la église joli de b'a fêter Mali la yan bɔn i tɛ egiliz nɔnmuru ka ca mɛ katoliku protestant ainsi de suite olu de u b'a fêter mɛ u ka fêter cogo la bɛɛ n'a ka don a la parce que i bɛ dɔw sɔrɔ olu b'a ko Jésus ye ala ye ala den don en même temps ala don ala den don Saint-Esprit fana don mɛ i bɛ dɔw sɔrɔ ala don sanfɛ mɛ ala den don duguma ne se kuma faamu mɛ n'i y'a dɛ la religion du juste milieu dɔnku o bɛna kɛ silamɛya yɛrɛ de o la ni Jésus yɛrɛ ka ɲɛnamaya ta k'a la diinɛba saba minnu bɛ yen n'i y'u ka position ta i b'a la silamɛya dɔrɔn ni kelen don a la par exemple dɔw bɛ a fɔ ka dantɛmɛ dɔw yɛrɛ bɛ Jésus fɔ fo k'a lagosi par exemple n'i ye juif la mɔgɔ minnu ta olu bɛ kuma dɔw fɔ ka sun olu b'a bɔn i mana chrétien groupe fana ta dɔnku olu fana fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ a ka identité la mɛ n'i ye nana sa silamɛya kɔnɔ olu b'a fɔ i ye prophète de don ala ka kira de don a cira banisirayilakaw dɔrɔn ma dɔnku doctrine ko de don ka bɔ dɔ la ka na dɔ la Aa non an y'o faamuya parce que bi bi in na Mali kɔnɔ yan an ɲɛ b'a la labɛnw sabatira ka ban mɔgɔ minnu yɛrɛ minnu bɛ yen k'u ye tawhidi mɔgɔ ye k'u bɛ Ala kelebanciya la bon ninnu dun ka fête min bɛna kɛ sini bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a fɔra bɛɛ ɲɛ na k'a fɔ ko olu ka Ala den ka fête de bɛ kɛ Ala min n'u b'a wele ko Jésus parce que olu bolo u b'a fɔ u ka fɛn bɛɛ la k'a fɔ Jésus ala de ala den don ko o sabatil'u bolo dɔnku ni mɔgɔ o mɔgɔ taara o fɛti fɛti nin kɛ u nɔfɛ ou bien k'a f'u ma bonne fête i ye jurumuba de kɛ k'a fɔ chrétien ma k'a fɔ ko bonne fête i ye jurumuba de kɛ parce que a bɛ fɛti la min na a y'a bɔ kɛnɛ kan k'a jira min bɛ mɔgɔ dabaliya ban hali n'a bɛ faransi sira la n'a bɛ faransi sira la ni mɔgɔ ninnu n'u b'a fɛ ka eh, n'u nana ni buwasɔn ye sisan ou bien n'u nana ni dumuni ye sisan n'u y'a dɔn k'a fɔ ni silamɛya n'u y'a dɔn k'a fɔ e ye silamɛ ye dɛ u t'a d'i ma u ka fɛn tila yɔrɔw la u t'a d'i ma mɛ ni Don dɔ la voyage sira dɔ la o ye dumuni don la mɔgɔ fila silamɛ fila de sigilen ɲɔgɔn mɛ kelen silamɛya ye taamasiyɛn minnu fɔ o b'o la qu o kɔni olu yɛrɛ o ye o ye silamɛ o nana dumuni d'o ma lɛ sogo t'o la mɛ dɔ min bɛ yen n'o b'a kɛrɛfɛ o y'o de ta d'a ma fɔlɔ ka lɛ sogo t'a la y'a o y'a ɲininka'ale ka ko minɛn ma dɔ di dɔɔnin ma ko ko nin ye silamɛ de ye ko ale ka dumuni bila d'a ma k' ale ta d'a ma ko ka da ko silamɛ don kɔnɔ ɛ ko o ye jumɛn d'a ma ko bɔn ale ta lɛ sogo b'a la saya dɔnku silamɛya taamasiyɛn minnu bɛ yen ni silamɛya y'a fɔ k'an ka nin kɛ an ka nin kɛ c'est important yɔrɔ dɔw la a bɛ mɔgɔ kisi fɛn dɔw ma bon mɔgɔ ninnu kɔni u bɛ yɔrɔ dɔ la i b'a ye u ka fɛn ka mɛ min ye kɔni ala kɔni ye saba ye k'o fɔ u ka egilisiw kɔnɔ k'a fɔ yɔrɔ bɛɛ k'a sabati o fɛti fana la e silamɛ fana bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔna o de ye mɔgɔ dabaliya kan a dun bɛ fɔ yɛrɛ tuma bɛɛ hali o don an taara misiri dɔ kɔnɔ ban na janaja dɔ tun bɛ yen juma fɛ an juma seli janaja kɛra waajulikɛla ye kuma na yanni imamu ka na a kumana nin de kan Mɛ mɔgɔw tun b'a fɛ ka kɛlɛ dɔw b'a fɛ ka question kɛ ka waajuli perturber parce que trente-un fɛtili haramuyali min fɔra u bolo o kɛra fɛn wɛrɛ ye bɔn vraiment jamana nin bɛ ka taabolo min ta sisan n'an ma esaye ka segin an kɔ k'an ka hali an ka taabolo kɔrɔw yɛrɛ trente-un ninnu tun t'a la an' A tun b'a la ko bɔn ye mun trente-un nin bɛɛ nana après mille neuf cent tubabu ka don de la b'a la mali kɔnɔ yan mɛ ne y'a lajɛ anw ka fɛti ninnu filɛ nin ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye bɔn dɔw yɛrɛ b'a fɛti dɔrɔn ko san yɛlɛma don san yɛlɛma don h bɔn n'i y'a lajɛ i mana a munumunu cogo cogo par exemple ni ko i b'a fi ko kerecɛnw ka fɛti de don i n'a fɔ i b'a mɛn an ka karamɔgɔ dɔw da ko nabila isa ka bange don i b'o mɛn ni i b'a fɛti nabila isa ka ban yɛrɛ b'a fɛti tugun karamɔgɔ mana mɔgɔ lafili o ka jugu dɛ n ko k'i b'a fɛti tugun ko kerecɛnw ka fɛti don don o fana ye fili parce que olu fana ka fɛti o filanan sabanan ni ko i b'a fɛti ko sanyɛlɛma don o fana ye fili de ye pa O fana tɛ san yɛlɛma fana tɛ dɔnku n'i y'a mɛn rezɔn saba bɛ se ka k'i bolo n'i b'a fɛti ni rezɔn ye i b'a sɔrɔ a rezɔn saba si tɛ a a saba bɛ fɔ ɲɔgɔn na uya b'a bɛɛ daminɛ na paz ko nabila isa bange don n taara a sɛbɛn tɛ yɔrɔ la ko nabila isa bange don kɔnɔ dɔnku i dun tɛna se k'a dɔn ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan Pasa ci ka ci b'a a ka ci da bible de bɛ chrétien ɲɛfɔ ɲɛna o de b'a ɲɛfɔ bɔn n'ale ma min sɛbɛn n' ko i bɛ bɔ kɔnɔ i bɛ bɔ kɔnɔ ye misi tɛ sira la n'o tɛ i b'u bonya ni fɛn caman ye parce que religion ninnu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ caman e n'a fɔ e filɛ ka raison min fɔ i b'a fɛn ta i bɛ Lévitique chapitre filɛ dumuni minnu kan ka dun mɔgɔw bolo mais lɛ t'a la ni ma se' la bɛ bɔ olu bɛɛ b'a la mais mɔgɔ mɔgɔ dɔw bɛ se ka fɛn dɔ transi ka b'a fɔ k'a nɔgɔlen yɛrɛ dɔ kan mɔgɔ dɔw bɛ se ka yɛrɛli dɔ juruuna ko kɛ o juruuna ko bɛ kɛ san san fo ka san kɛmɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o t'a jira k'a bɛ kɛ tiɲɛ O t'a jira k'a bɛ kɛ tiɲɛ donc maintenant n filɛ ka raison fɔlɔ min fɔ nabila Isa bangelen tɛ donc o yɔrɔ o bɛ jɛgɛ o bɛ jɛgɛ donc i mana filanan ta ko san bannen don donc sisan san ɲuman bannen don par exemple n'i ye san yɛrɛ jate de la k'o fɔ ka tɛmɛ i mana horoscope ta dɔrɔn i bɛ sa o de ɛ kalo ye tan ni fila de ye awɔ décembre ye dixième dixième mois de ye kalo tan tannan de don ɔ kalo tannan yɔrɔ kɔni n'i ko ko san banna san ɲuman banna kalo dun ye tan ni fila ye Kalo tan ni fila. Donc, kalo fila nin tɔ bɛ min voilà o fana y'o fana jɛ donc o la i b'o jɛ parce que hali n'i ye u ka o ye- o ye ordre la ye kalo ninnu na à partir de septembre par exemple septembre ça veut dire sept nka octobre huit novembre mm. 9 mm -hmm. décembre 10 mm. u bɛ nin ordre de la ka na mm. ɔ donc ni dixième mois ye san dixième mois ye san ɲuman bannen mm. donc ni san bannen mun bɛ kɛ o la i bɛ ordre de interverti ka san tile fɔlɔ kɛ mois de mars ye mm -hmm. donc pour que i ka na bɛn décembre dixième mois ma ouais. Ni mars sera wa ka date o bɛ san fɔlɔ ye donc o fana règle fana o tɛ tomber donc yen de i b'a dɔn o la ko a lasili ye mun ye mɔgɔ wɛrɛw de hakilinaw de nana ka don a la ka don a la parce que ka san in laban ta empereur Constantin u ka fête ale ka anniversaire don trente et un de bon Constantin kɛra mɔgɔ ye n y'a ɲɛfɔ n i bɛ hali fête ninnu na trente et un ninnu na mɔgɔ caman bɛ shɛ faga mais i mana shɛ faga orusi na sitanɛ sitanɛ ko de parce que Constantin ka deal de don an ale ni egilisi cɛ aw bɛ n dɛmɛ fanga garder n b'aw dɛmɛ k'a ka diinɛ kɔrɔta mais Constantin yɛrɛ ma kɛ mɔgɔ minnu donna kerecɛnya la a ma don o la e ye kuma fɔ ka na kerecɛn ɲuman ɲuman yɛrɛ n'u bɛ dumuni fɛn' ma u b'a wolo b'a wolo A e man kan ka nin dun u yɛrɛ bɛ risque ta ka nin dun, unhun, dɔw b'a dɔn ko a bɛɛ man kan ka dun, unhun, parce que religion ninnu n'i y'a lajɛ religion fila ma ci hali n'a kuma man di mɔgɔw ye, unhun, Ala ye kelen de ye donc Ala ye diinɛ kelen de bila ka na, unhun, o diinɛ kelen kɔrɔ de bɛ se ka varier ka bɔ religion dɔ la ka na dɔ la, o ye tiɲɛ ye. n'o tɛ kɔni i mana islam nin i b'o de yɛlɛma diɲɛ kan bɛɛ la o bɛɛ nana n'o de bɛɛ nana da kira bɛɛ ka mɔgɔw bɛɛ kun su minɛ n'u ye de i kɔrɔ de saya mɔgɔ k'i sinsin su u bɛ san nabila Ibrahima exemple ta n'o y'an bɛɛ fa ye n'i y'a da an bɛɛ bɛ waso o de ye ala fila de tun b'o bolo kelen kelen tun b'a bolo kelen de b'a bolo dɛ bon ne yɛrɛ t'a dɔn ala fila ni u ka ala fila ko nin bon olu ye olu taara culture wɛrɛw de la i n'a fɔ persew ka culture ni inde ninnu hali bi olu kelen de bɛ inde ninnu fɛ siva o ni fɛn o culture kelen de don an dɔw tɛ mɔgɔw ye culture de don diinɛ na fo culture nana diinɛ dominer o de la anw yɛrɛ ka jamana in na n'a y'o mali yɛrɛ an k'an farati culture la culture de ye fɛn ye o ye adamaden ka orientation de mais mali de man kan ka problème sɔrɔ silamɛya yɛrɛ appliquer la ala ko appliquer parce que ala ko nana fɛn o fɛn ye i b'a sɔrɔ mali avance la a majorité tun b'an bolo bamanan bɛ a ka bamananya la a t'a dɔn ala ye mun ye a ka sira tɛ ala ko la a tɛ sonya kɛ a tɛ nkalon tigɛ a tɛ janfa kɛ a tɛ jɛnɛ a tɛ jɛnɛya kɛ bon i mana anw ka siya fɛn o fɛn ta ka anw ka siya bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn kɔnɔ o la ne yɛrɛ ko a ye mun dun ko ala ko yɛrɛ dabɔra mali yɛrɛ kama mais min nana an comportement fana dɛ ka taa la hali dafo dugu ka silamɛya yɛrɛ développé bɛ anw ta ye bi ka an comportement yɛrɛ kan o de ye fɛti ninnu problème min n'o tɛ minnu bɛ di ninnu a ye fa to n kɛ olu fa bɛ san fɛn fɛnw bɛ yen donc a bɛ jira k'a fɔ non non laïcité tɛ sɛ dɔrɔte n'o tɛ ne mali ni sénégal ta ka n ye mali ni sénégal ta ka ni bɛ laïcité yen an ka don laïcité kɔnɔ an ka fanga ni ala ko an ka bɔ ɲɔgɔn na an sɔnna an ka t sira fɛ Mɛ i tɛ dugu foyi sɔrɔ min la i si tɛ bɛ bonya ni mande sina paz sini desauru ye mɛ sini so kelen don yan so seliba so don faraya ayi selicinin so don faraya a tɛ a fura so don faraya ni mana a bɛ tigɛ ka bɔ yen anmeri ninnu a so don wa bon i mana don sengali fana i b'a sɔrɔ a so kelen don dɔnku ni layisi tɛ yɛrɛ ni mɔnɛ b'a la mɔnɛ ɲuman kan ka kɛ mande sengali ta de ye paz fa minnu bɛ yen n'o ye chrétien ni silamɛ ye don wɛrɛ sɔnna o don minnu ma ko don minnu ka donba ye u bɛɛ jɛra k'o don so donc yɔrɔ français ninnu tɛna exemple di anw ma yan et puis faransi y'a sɔrɔ layisite bɛ anw fɛ yan o y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ bɔ du kɔnɔ dɔ ye silamɛ dɔ ye bolitigi ye dɔ ye donso ye o ma mɔgɔw bali k'u ka balimaya kɛ bɛɛ' ka dansigi yan mais sisan politikimɔgɔw de bɛ na ni layisite ko ye o tɛ dɔwɛrɛ ye c'est pour que k'u servir mɔgɔw la mɔgɔ minnu tɛ fɛn ninnu dɔn donc waati min ni a fɔra ko ka jogo jugu dɔ kɛlɛ u bɛna ko wayi ko layisite don Ɛ an ka jɛ ka bar datugu layiki ko kuma layisite kuma jumɛn b'o la an ka jɛ an ka lajɛ jɛnɛyaso ka datugu layisite kuma t'o la o ye bien être de ye min bɛ se hadamaden bɛɛ ma parce que a bɛ tiɲɛni engendrer donc fɛn bɛ se ka na ni tiɲɛni de ye wara an ka wuli k'o kunbɛ n'a ko ko wayi ko layisite don donc o la i mana an ka layisite kɔrɔ lajɛ desordre de don sisan alors que layisite n'a man ɲɛ a ka kan ka kɛ ordre de kɔnɔ. E ko e bɛna i ka diinɛ kɛ ne ko bɛna ne ka diinɛ kɛ e ni ne ka diinɛ si sariya tɛ boli jamana sariya kan voilà a kɔrɔ de filɛ mashallah donc o faamuyara an bɛ cɛ i fo i ka laseli ɲuman nin na nin kɔni bɛɛ lajɛlen ye nin mɛn sisan an bɛ taa ka segin k'a fɔ wagati bɛɛ a fɔ kun ye min ye an balima minnu bɛ yen minnu bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ nin ko ninnu kɔnɔna la u k'a dɔn ka fɔ ko silamɛya diinɛ don tɛ a bɛ a bɛ opposer e ka kira a ka kumakanw de la kira nana salallahu aleyihi wa salam ko ala ye kelen groupe wɛrɛ bɛ yen olu ko ko ala tɛ kelen ko fila don dɔw yɛrɛ y'a kɛ saba ye donc ko mɔgɔ minnu ye dɔ fara ala kan olu ka fɛti t'i ka fɛti ye u ka bɔdon t'i ka bɔdon ye e ka bɔdon bɛ yen ala y'a fɔ i ɲɛna kira min ci k'i ka tugu kira kɔ n'a sɔrɔ i bɛ ala fɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ Ala ko la i bɛ tugu kira de kɔ salallahu aleyihi wa salam mais ni e ma tugu kira kɔ e bɛna a dɔn Ala sɔrɔ cogo jumɛn ni ne b'a ɲɛfɔ e ɲɛna ɛ o nana e y'o ye dɔrɔn k'o tɔgɔ dɔn aa bon nin de don e panna o kunna maintenant e yɛrɛ bɛ taa i ta kɛ n'e y'a kɛ est ce que ale bɛna min ɲɛfɔ e ye n'e m'o lamɛn ka baara kɛ n'o ye est ce que e bɛna a sɔrɔ e tɛna a sɔrɔ donc an bɛ min fɔ maliyɛnw ye toujours sini min ye ɛɛ noël don ye n'o ye 25 décembre ye bɛɛ lajɛlen ka denmisɛnninw minɛ a yɔrɔ tagaw la n'a fɛnw na bɛɛ lajɛlen ka to so kɔnɔ mɔgɔ si comme a sɔminen don a ye to so kɔnɔ a k'aw lafiya ni ɛɛ fêtes tɛmɛna aw ka don minnu bɛ yen ni Ala ye olu donw di aw ma aw bɛ aw ka baara kɛ n'olu ye k'aw ka denmisɛnninw labɔ ka t'u ka ɲɛnajɛw kɛ dɔnku an b'a fɔ banna a tɛna fi dunya a san tan wa fili a kɛra tɛ a san tan na azsaabana ara banna la tuze kubana a b'a dazsa de ta na o habila n'a minɛ don kara hamata in na ka taa ha wa sa mɔgɔ ko hamatulayi wabara k'a to